Бзэм теухуа ӏуэхур псалъэмакъ гукъеуэр къызлежьар пэжу жыпӏэу щытмэ, мы гъэм илъэсыщӏэр къыщихьэным ирихьэлӏэу дэ ди еджапӏэращ, дэ ди гимназиерат къыщежьар. Сабийхэм адыгэбзэ дыхуейкъым, балъкъэрыбзэ дыхуейкъым жаӏэу ирагъэтхауи тщӏакъым дэ егъэджакӏуэхэм къапщтэу щытмэ. Псори къызэрыхъуар ди нэщӏыбагъкӏэщ зэращӏар. Къызэзыгъэпэщар и цӏэ къыджаӏакъым, ауэ администрацэм къызэрыджаӏамкӏэ, и щхьэмкӏэ тхылъымпӏэ къытхуэкӏуэри, абы теухуауэ, мис мы ӏуэхур къетхьэжьащ, жаӏащ. Сабий щитӏрэ щэ ныкъуэрэ, двести пятьдесят, епщӏанэ, епщыкӏузанэ классхэм щеджэу, ахэр щӏагъэтӏысхьэри, зы пэш Щхьэж и пэш щӏагъэтӏысхьэри, тхылъымпӏэ зырыз иратащ, а тхылъымпӏэм анкетэ, анкетым итар адыгэбзэмрэ культурэ КБР пунктитӏ итауэра. Мы тӏум фызыхуейр къыхэфх, жари. Ауэ сабийхэм къызэрыджаӏамкӏэ, фызыхуейр къыхэфх жыхуиӏэ псалъэрикӏ, фызыхуейр къыхэфх жыхуиӏэ ӏуэхури къыщекӏуэкӏакъым. ӏэхъуамбэр тралъхьурэ езымхэм мис мы культурэ КБР-ращ ӏэ зыщӏэвдзынур жаӏэурэ щӏрагъэдзащ. Ауэ анкетэм зэритамкӏэ, зэрыжаӏэмкӏэ, я добровольно отказываюсь от изучения родного языка жиӏэу итауэ сабийхэм жаӏэж. Езы тхылъымпӏэр зыми дагъэлъэгъуакъым, ди нэгуи къыщӏагъэхьакъым, икӏи дытрагъэплъакъым. ӏуэхур ауэду щыхъум,

Абы иужькӏэ а сабийхэми я адэ-анэхэм Алыхьым и шыкуркӏэ цӏыху тэмэмхэр къахэкӏащ, ди сабийхэм дэ дымыщӏу адыгэбзэ ямыджыну, балъкъэрыбзэ ямыджыну хуитыныгъэ къывэзытар жаӏэу, адэ-анэхи къэкӏуащ. Псалъэмакъым мис абдежым къыщежьа хъуауэращ. Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ, Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ мис Мединэ, Валерэ, Феликс мыхэр къыхыхьэщ ӏуэхуми, мыхьэнэшхуэ иӏэщ абы кърахьэжьа псалъэмакъым, абы ятхамикӏ, президентым де ятхамикӏ, президент нэхъыщхьэм де ятха псалъэмакъми, цӏыхухэм зэхахщ, резонанс игъуэтщ абыми, абы и фӏыгъэкӏэ ӏуэхур къызэтеувыӏа хъуащ. Итӏанэ Адыгэбзэри къыдатыжащ, балъкъэрыбзэри къыдатыжащ, иджыпсту идогъаджэ, зэредгъэджам хуэдэу сабийхэри йоджэ. Сэ схужыӏэнукъым, адэ-анэ икӏи езы сабийхэми къабгъэдэкӏыу дэ ди бзэ дджыжынукъым, жаӏэу къыхэкӏауэ. Егъэджакӏуэу дапщэ дыщылажьэр, цӏыхуипщӏу нэс дыщолажьэри, зы егъэджакӏуи зэхихакъым, апхуэдэ гукъеуэ дэ адыгэбзэ дджынукъым, дэ балъкъэрыбзэ дджынукъым жаӏэу. Сэ сызэреплъыращи, ӏуэхур мыхуэдэу къыщежьакӏэ, мырым деж къыщувыӏэж хъунукъым. Адыгэбзэр гугъу, адыгэбзэр едгъэджыну къохьэлъэкӏ жиӏэу жызыӏхи къыхокӏри, абы теухуауэ Сэ къыслъытэращи, бзэм зиужьын щхьэкӏэ, литературэм зиужьын щхьэ методический центр диӏэн хуейщ. Центр диӏэу ди учебникхэр зэгъэзэхуэжын хуейщ, зэхъуэкӏын хуейщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, илъэс щэщӏым ноблагъэ дэ дызэреджэ учебникхэр. И жинтыр зэрахъуэкӏрэ къыдагъэкӏыж щхьэкӏэ итар зыщ. Ар нобэрей сабийхэм къохьэлъэкӏ, пэжу хуейуэ щытмэ. Дэ езым къэдгупсысыжурэ, нарт хъыбархэр къэдгъэсэбэпурэ, ди урокхэр, ди дерсхэр дэ зэхэтлъхьэжурэ къыдэ едгъаджэращ. Нэхъ нобэрей дунейм къезэгъыу, нэхъ яфӏэфӏ зэрыхъуным хуэдэу, нэхъ щӏэщыгъуэ зэрыхъуным хуэдэу. Ауэ щыхъукӏэ, бзэми зегъэужьын хуейщ, абы зиужьын щхьэкӏэ, Къегъэжьапӏэ гуэр иӏэн хуейщ. Сабийхэм яфӏэфӏу адэ-анэ, езы адэ-анэ дыдэхэри егъэджэжын хуейщ къапщтэу щытмэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, иджысту щыӏэ сабийхэм я адэ-анэхэм бзэр ящӏэкъым. Ядэӏэпыкъуну я бынми ядэӏэпыкъунуи къохьэлъэкӏ. Мис адэ-анэхэми къемыхьэлъэкӏыу, сабийхэми къемыхьэлъэкӏыу бзэр ящӏэщыгъуэу, яфӏэгъэщӏэгъуэну едгъэджын щхьэкӏэ Къапщтэу щытмэ, и лъэбжьэ дыдэм дей къыщыщӏэдзауэ ди системэр тхъуэжын хуейщ.